inyi nese omire ekenekwe m unu inyi rienụ inyi ṅụọnụ inyi makaanụ ee ekenekwe m nwoke kene nwaanyị kene onye ukwu wee kene onye nta onye unu na-ahụ n'ihu ihe onyonyo a wụ nnaemeka ire eru na chi mana ihe eji mara m oriwe akụ ee ọnụ ikoro tv ka anyị nọ n'ụbọchị tata unu ma na ihe anyị nọ ọrụ ya wụ ịna-agagharị n'obodo n'obodo ihe eji wee mara ndụ ndụ ka ọ na-ana ana anyị gaa anyị avọfta ya tata anyị nọ n'inyi nese unu nee anya n'elu ka unu na-ahụ ọ nwata nwaanyị na-akpụ ite ya iji gosi na ihe a wụ ihe eji mara inyi ị gaa n'ọka ihe eji mara ọka wụ na ọka na-akpụ ụzụ ị gaa n'ọhafịa ihe eji mara ndị ọhafịa wụ na ha ji osisi arụpụta ihe ndị iche iche nya nke ndị oyibo mkpọrọ kapịnta ị gaa na nnewi eji azụmahịa wee mara ndị nnewi ihe eji mara inyi wụ na inyi na-eji aka na ụrọ akpụ ihe ndị iche iche anyị bịara ka anyị gbakerenụ ka anyị jekwuru mmadụ one na one na-akpụ ihe ka anyị na ha bọka obere akana maka na ndị Igbo si na a hụ okwu a hụ ọsịsa ngwa ka anyị gawanụ mma anyị na-ekele gị anyị hụgachiri ihe ị kpụrụ do anyị chọrọ ka ị gwa anyị aha gị gwa anyị onye ebe ị wụ
aha m bụ Akavude Iromanya abụ m onye Ụmụachọgụ a la-alụkwa m Ụmụachọgụ Arumuchieze Okay, mma em, anyị chọrọ ka ị gwakana anyị ihe ọkpụkpụ a ọkwa ị na-akpụ ọkwakwa kpụrụ ihe ndụ ọ m kpụrụ ya nụ. nje mgbe i bidoro nje ere i si bido kpụwa ihe ọkpụkpụ ere m shi bido ya bụ ka m chiogotere a la-ekwu okwu handiwọk m were ga bute ụrọ nụ, were mụrụ ya kpụọ ya kpụkata ya wee mụtajia nya n'ụdị a O nwere onye mụjere gị ya
mma m la-akpụ ya mụ leri ya anya ya a la-akụzikwuru anyị mma anyị mgbe ọ lọ ndụ ere m shi mụta kpụwe mma anyị chọrọ ịjụ gụ em, n'arumuchieze one ka unu ndụ akpụ ihe ọkpụkpụ arumuchieze ndị na-akpụ ihe ọkpụ shi nne mana ha alọghị ndụ
anyị na-ekwu ndị ndụ nọ ndụ wee na-akpụ ya, one ka ha ndụ mmadụ ịtọ ka lọ ndụ mana ha alaha akpụfute ha akagwo
n'ime mmadụ ite a sọsọ nnara gị ihe ka na-akpụfute
ọ nwekwara ofu onye na-akpụfute
mma ịma na eh, na-achị na-achị anyị si ka anyị bịaruo maka na ihe anyị nọ ọrụ ya wụ ịjụ ese ịbịa na inyi ọ kwara ihe ọkpụkpụ ka eji mara ndị inyi ka o nwere ihe ọdọ ọ ihe ọkpụkpụ ka eji mara inyi nese
asị na na ihe ọkpụkpụ eji mara inyi na ọ na-anazi ana anyị si ka anyị bịa mara ọ wụ eziokwu ka ọ wụ asị ọ lagwo mana ndị na-akpụ ka lọkwa o nwe obere mmadụ ka họkwara mana ọ ihe ọkpụkpụ ka eji mara inyi nese
nne ka ewu na-akpụ ya m- mmadụ na one ka ị mụzigworo ihe
o nwere m mụjiri dị utola ndị ala mụjiri ya gachara akwụkwọ and ha ekweta egwu maka ọrụ ndị ya siri ike ụmụazị gara akwụkwọ gụrụ ihe akwụkwọ laga mma biko anyị chọrọ do anyị chọrọ ka ị gwa anyị nji ihe ọ dụ ka ọ nya mere ya wụ ọkpụkpụ ihe o ji dụ ka a na-agbara ya ọsọ o nwezi ndị na-echinye uchu na ya anyị chọrọ ka ị gwa anyị nji ihe ọ dụ ka ọ nya kpatara ya
ihe mkpatara o ji dụ ka a la-agbara ya ọsọ ahụhụ dụ ya ị la-adụ ike i wee malite mmi mbido izizi ị la-agadugwo lọ- la- la agụ ị ga-ebute ụrọ i bute ka i vukwere ya lataba ịlataghị aka ọnya

lụọ onye iri esi alụ ya wee dola kọla ọ nya mere ụmụ mmadụ wee na-egburu uchu anya ọ chere agụụ la-egbu ya ọ ghara ụzọ ya ya okwu m bụ o nwerere ụlọ nsi eme ya ka emebiela ndị ọgbara ọhụrụ kịta ama ma ahụhụ ọ la-ebelete ụmụ boys na ụmụ girls ewere bịa bịa hụba ya maka na ike agwụgwo anyị ya ka emewe ya na ụdị ọgbara ọhụrụ mebiela ọgbara ọhụrụ ụdị ọgbara ọhụrụ ụdị ọgbara ọhụrụ kịta maka na uchu ndị a mgbe ochie a ọ kara ahụ ọ ihe nwe ikike m mma ee anyị anụgwo ihe i kwuru ee ịma na ọ ihe mmadụ na-eme ka o si enweta ego na-egbo mkpa anyị chọrọ ka ịgbakana anyị ihe ọkpụkpụ nwe nje ọ na-agakwa ahịa ihe ọkpụkpụ na-aga ahịa m ọ na-aga ahịa ma akpụfụta m like m onwe m o nwe ndị nshi ugwu awụsa bịacha bịa zụkwara laruo ndị nọ n'ugwu awụsa vụga nke ahụ ọzọ ya agbadata akwụkwọ ọzọ bịa goko ehuru parala ya na- na na nya wụ ihe na-aga ahịa ya ọ la-aga ahịa ihe la ọ dụkwa ụkọ ego dụkwuru ya ego ne ka nke nwe ego ne ka ị na-ere nke
nke e wu 15,000
nke kwan nke e wu 10
nke kwan nke e wu 25 nke 25 nke e wu 25

mma eh, anyị na-ekene gị eh, do anyị chọrọ ka ị gwa anyị aha gụ gwa anyị onye ibe ị wụ oke ụlọ ege aha m wụ Cecilia Chibuzo be Nwachukwu Ọhamagwọ onye Elugwu Akwụ Achị ndị ụmụ Ulewengwu a la-alụ mụ la Agbariji na ụmụ Ilem na ezinụlọ ndị be onyere mere anyị na-ekene gị mma ee anyị ọkwa gụ kpụrụ ihe ndụ ọ mụ kpụrụ la aka m
anyị chọrọ ịjụ gụ ihe ọkpụkpụ ọkwa ya ka ọkwa ihe wụ ihe eji mara Inyi ihe a na-akpụ akpụ ma ọkụ ma ite bụ ihe m ga-ekwu nya wụ ihe eji wee mara ndị Inyi anyị chọrọ ka ị gwa anyị ee, ka ị gwakene ndị Inyi nji ere i si bido kpụwa ihe ọkpụkpụ nụ. ere m si wee bido kpụwa ihe ọkpụkpụ lọ wụ na ka m bịara ji la m hụrụ la-akpụ mama nnukwu anyị nne ji m bụ ihe mma akpụ m wee si ọ la-akụziri m ihe a nya sị m na-eleghara ya na m ma-amụta ọ la-akpụ m ele ya anya ya mede ụfọdụ jide aka m aka were na-apịji ọ pịjie ụdị ọ kpụrụ m wee siri ere a wee mụ ede wee mụta ere e si akpụ ma ite ma ọkụ mana ọ jere azụ nne anyị ukwu ahụ ka m mụtajiri ndụ nke ndụ nke obere la ndụ ntorobịa ha were ya bịa ha egosi m sị m mụ lee nke le mụ la-akpụtafuti asị m ha lee ya akpụrụ m ha m kpụkara ha lụga ha bịa woro m wee bido jee were akpụzi ya ụdị la mma anyị na-ekene gị ee a bịa na Agbariji ọ dịka mmadụ one ka unu dụ akpụ ihe na Agbariji
ka anyị ha akpụ ihe na Agbariji ere anyị eshi ehi nne and la ndụ mbịara abịa ndụ mbịara abịa m mụtarị ọ kpụrụla ala Agbariji enweghị nso anyị akpụ ihe na anyị ruru mmadụ la ise ndụ mbịara abịa nke la-akpụ anyị ruru mmadụ na ise na Agbariji na-akpụ ihe ee anyị ruru mmadụ la ise na-akpụ ihe nkala akpụ imere ọ nwekwara ndị mkpụgwọrọ nkalọ mana ha akpụfute ihe ndị agbara ijila anyị chọrọ ka anyị jụọ maka na ihe anyị na ọrụ ya wụ ịjụta ese na ịchọfụta a shị na ọkpụkpụ ihe na inyi na-anaji ya ana anyị shị ka anyị bịarute ka anyị jụọ ọ wụ ka anyị jụọ unu unu ndụ na-akpụ ihe ma ọ wụ eziokwu ka ọ wụ ashị ihe ọkpụkpụ ite le ọkụ na-alaji ala la arụmụla agbara iji la elugwu inyi ndị elugwu inyi enweghere eme hụrụ mma akpụ ma ela ọ ndị agbara iji uji ihe mma akpụ arụmụsọ mmadụ laabọ mmadụ aha laabọ akpụchikwala anya na ụfọdụ anyị kpụcha pafụtala nkwọ ha abịa zụghara wee ree ahụba ndị mma akpụ ha ike adụghị ha ha lala ụlọ ụla ka ha mma ala ha eshie ha nne na nnekewu o nwekwarị ndị iwu ijere ọkpụkpụ ihe ka o ji ewuru ọnwụ na achọ ọgwụ achọ ichi ọnwụ na ahụ ọgwụ nwere onye nnọchiri anya gị nwere ndị nnọchiri anya gị
o nweghịkwa maka o nweghị nkwere na ya la-amụwa ọsọsọ nwunye nwa bụrụ nwunye nkata ọnya bụ ihe m bịara m kụzieri ereshi akpụ ite le ereshi agba ọlụ ite ọkwụwa ihe ọ mụtagwara amụta o nweghị nkwere abịa mụ maka na ahụhụ karịrị la imi onye ọbụla na-agba ọsọ ụmụ ọgba nta ekwe ha bịa mụ maka ite nya na ahụhụ a na-eme na o nwezi onye chọrọ ichinye anya na ya ahụhụ ahụ pụtarala eji ha a- echinye anya akpụme maka la ọ dụ ahụhụ ma mbute ụrọ ma osusu mgba isuke mgba isi ayọghe o nweghị mma ekwe abịa l'imi ụmụ agbara la-agbaji ọsọ la agajila ọsụsụ akwụ na nchi akụ ha ekweghị la ha la-amụwa ereshi akpụ ite le ọkụ maka na ahụhụ dị too much ma ị ma na ndị igbo shị a nyụọ nshị shị kapịa ya ọnụ ka ọ ghara ịwụ ọtọrọ anyị chọrọ ịjụ nji ya ọ dụ n'uche nke u nji ya ọ dụ ka a na-eme maka na ihe a wụ ihe eji mara inyi ọ dụ nche njọ na ihe eji mara ndụ na kwuru anakpu nji ya ọ dụ ka a na-eme ka ihe eji mara inyi ka ọ ghara ịnakpu nya wụ ọkpụkpụ ihe
n'uche nke aka m ọ bụrụ na o nwee igwe eji arụ ọrụ Igwe mma esuri mgba mma esuri anyị mkpọmkpọ ite ndị nwagwara awa eji azọ ụrọ ọ bụ la e nweteri anyị ụmụ ajịla ebido aha ọkpụkpụ ụrọ nweta njin mma esu mgba nweta njin mma atọ n'ụrọ maka rheumatism na-egbuji mmadụ niile ere ọ ọkpa ka eji azọ ya i were ọkpa ahụ zọcha isi ọkpụkpụ echikafụ ihe ala atari mana ọ bụrụ na e nwee njin mma atọ n'ụrọ nwee njin ma egwe mgba ịhụ na ụmụazị ndị ọgba nta laala ha tawa bụzi asọsọ mkpata nkụ la ahụrịhụ mkpata nkụ la ahụrịhụ a ha la anyị kpata ka ere ọ bụla anyị enwetafuteghị moto anyị akpọọ ndị ma agba ọkada o were ọkada vulatara ya anyị anyị evuhe la isi maka isi adụghị ndụ so ụmụ ihe ndị a hụrụ ụlọ eme ereshi were ihe oyibo nyere anyị aka ya ereshi eme ya ka emewe ya na ọgbara ọhụrụ ehe emebe ya la ọgbara ọhụrụ njin a la arụ ọrụ ịhụ na onye ọbụla la agaji ihu ka ma ihe eji mara inyi alala maka na ihe nka mkpa ụnụ ihe eji mara inyi anana ọ nya ọ ka ihe eji mara inyi ghara na ọ nya dị mkpa iru obodo niile ndị ike ike dịka achị be nna m ihe eji mara ndị ụmụ ule ngwu wụ na agbụrụ ha niile wụ dibe ọsọ nya wụrụ dịka ere nneke m nọ ha mmadụ ọbụla osi isi nji mkpata mkpa akwụkwọrọ ha onyi ọhafe ejiri mara ndị be anyị ma ọ bụla ọchị ike la egbu mmadụ o nwere mkpọrọgwụ eji enweta esuka chinye la elu akụ onye ahụrụla enwere onwe na izu ụka so ndị be anyị ekweghị ka na ihe eji mara ha huo o kweghị ka aha ha huo so na o kwesịrị ka ndị inyi gbaa mbọ hụ na ihe eji wee mara inyi ehuhu ehu na aha ha ehuhu maka ọ bụ na o nweghị jee mmemme ịmala aha ndị inyi huru ehu omenala bụ ihe eji wee mara obodo ehe ihe a eji wee mara obodo erue mee ka ọ dịgide nwa nwa tocha ọ chọkwụ nya ụmụ ụmụ fụta ha achọkwụ nya ihe ahụ chọ- ihe bụ ihe ha ma ahụ be ha ihe bụ ihe ha ma ahụ la ibe nne ha ma ndụ ngagworo ije na mba ibe ntere aka dịka ndụ ngachara imo ha ọ sịrị na o nwere ihe eme n'ibe nne ha ha ma ahụ ma ha gaa ibe nna ha ehe ewere na-ama obodo ahụ lụrụ lụọ ihe ndụlụ ime ma anyị na-ekene gị anyị ekene gị ọfụma ee eh, na nchịkọ n'ikpeazụ ihe ihe a niile akpụrụ akpụ ichesachara aka maka ụfọdụ ga na-ahụta ya ihe ọkpụkpụ ego adụkwa na ya ọkwa n'oyi ahụ ka ọwụ nji anyị chọrọ ka ị gwa anyị eh, nji ere ochie aga ere isi eri ya ego adụkwa na ya ihe ele ihe ele anya ego dụlụ imi ego dụlụ imi dushie ike ahụhụ dụlụ imi ọ dụtara ahụhụ inshi dụ ka ego inshi wọrọ dụ ịhụ udu ka nke mụ pa la aka ekpere nke udu a- anyala alụlụ ndị ọlụ ha mgbagoterela ere ọdọla aka m na bụ 2000 naira ka ere ehe ha zụgharị anya ọha machi ife ha erechi ndị ọjọ mana nne ka anyị na-erechi ha 2000 naira dịka dịka ite nwe ego ole ka a na-ere ite ego ole ka ị na-ere ite ite mmiri ahụ dọ ngara ọlụ m ere seti ndọla 10,000 naira seti ndọ nke ukwu la 10,000 naira nke obere ndọ nke obere nwa ere 5 ere 4 ọkụ nke eji agwọ jigbọ seti ọkụ ndọla anyị na-ere 3000 naira la nkwin nke ha ọ wụ ọkụ akwụ ọkụ akwụ ahụ lụlụ ihe e rere nke ya eregwo nke ere 10,000 naira ọ ihe ereri ndị nji akwawa ozu nwere ike ha bịa nwanne echi bịa wori wodalaga be ha ndọ nke obere lowo ihe a kpọ ya bụ ọkụ aghụghọ ọkụ ndị eji eri ofe ọha ha maọbụ ofe ọbụla ehe ihe anyị mere ndị a ha ere anyị eli anya wụ 1000 naira ero o shi dọ ụmụ obere ite mmiri la nke ntala ụfọdụ ji eshi ọgwụ ndị rheumatism mma ya ha gotie ewegere mma eshiri ha ọgwụ ewere shi ọgwụ seti ndọla anyị la-ere ha 15 ere 2000 ero o shi woro dọ anyị na-ekene gị mma

ka o si wee ka ụtọ bụ na ihe ndị a niile bụ nke ezigbo ya ka ha na-ere ma bụrụkwa nke na-aganaghị ọnụ enwekwara ike izitere gị ya n'ebe ọ bụla ị nọ n'ala Naịjirịa maọbụ na mba ofesi kpọtụrụ ha n'akara 081-477-80068 ọzọkwa 081 477-80068 ebe ị ga-enweta ha bụ na nọmba 58B New Haven Market Road Enugu ma ọ bụ kpọtụ ha na email ha na busybrain689 at gmail dot com busybrain gadget nke ọma ya mma anyị ekene gị anyị chọrọ ka ị gwa anyị ka ị gwa ndị Inyi aha gị na onye ebe ị wụ aha m wụ m Ọbịageri onye Ụmụagụ a la-alụ m la Agbariji Obuagụ Ụmụchukwu alagbawa ọchịtachi
anyị hụrụ ihe a kpụgachiri akpụ ọ gụ kpụrụ ihe ndọ iye ọ mụ kpụrụ ya anyị chọrọ ka ị gwa ndị Inyi ee njere i shi bido kpụọ onye kpụọ anya ihe ọkpụkpụ ere m shi bido kpụwa ihe ọkpụkpụ a wụ na m bịara ji nne ji m o shi m hafụ biznes m na-eme m ga-akpụkpụ ihe ọkpụkpụ na ya ka m ji azụ ụmụazị adịla ya ka m ji zụ ụmụazị m mụ bido ji kpụba ya ya lagara m n'ihu ọ nya bụ biznes m nwe o nwere ihe ọhịa ahụ unu na-ahụ na nya wụ ihe ọkpụkpụ ya ndị ihe nwe ihe ọhịa ahụ unu na-ahụ na nya wụ ihe ọkpụkpụ ihe anyị na-ahịa anyị ahụ osusu mgba ihe eji esu mgba anyị alaghị ahụ onye na-esuru anyị anyị na-egotekwa ndị na-esuru anyị anyị akwụọ ha ụgwọ osusu mgba ahụrụ ịhụ nkwụ abịakwa gredi ya onye ahụ nche ahụ dị ya o ihe ọkpụkpụ nwe o nwekwara ndị na-amụjiri ka o ji ewuru o nwere echi chọwa achọ ochi ọnwụ na ahụhụ ọgụ o nwe ndị na-anọchi anya gị o nwekwara ndị ị na-amụjiri ihe ọkpụkpụ
ha ekweghela ha la-akpụ ha chị la ọ dụ ahụhụ so ofu onye m mụjiri ya amụtakwana bụrụ lag ya nọ maka na ahụhụ dị ya ka o ji enwe ahụhụ karịrị ya ha ole ha ekwere ha na-akpụ ma anyị ekene egwu mana uche nke wu- njikwa ndị ya na-eme ka nya wụ maka na ihe ewu ọkwara ihe ewu ka eji mara iyi
ọ mụ la ya ga-akpụta ha nna na-akpụfụta ha onye chọkwa abịa m kụziere ya fri ma ya ụlọ ha mụrụ ya amụ bikos ụlọ mmadụ kụziere m mụ mụta Ya, o nwere onye chọrọ ịmụ nwa ọ bịakwutere imuzieri Mhm, ma kụziere anya
mana o nwekwarị ndị na-abịa ka imuzieri a mba o ahụhụ ha chịrị ahụhụ karịrị ya ya o nwere echi chọghachi echi nwụọ na ahụhụ na be ka nwe onwe oji onye na-akpụfute ihe ọkpụkpụ ha agaghị gbalu ji nụ. anyị mmadụ niile gụrụ akwụkwọ wee jide pen n'aka ndị ihe eji m kwu ma anyị chọrọ ka egwu anyị n'ihu ibe nwe onwe- one ka unu ndụ akpụ ihe ma ọ ka achịkwa nnọọ na-agbara iji one ka unu ndụ akpụ ihe na-agbara iji ịlọ ka anyị ndụ ka nwe na obu agụ nọ. Ee, chike dere anya nke m kụziere na mgbago ka okwu onye obu agụ ịlọ ka anyị ndụ unu ụdị ịnọ na-agbara iji ịlọ fọ dịka eri ihe ọkpụkpụ ndụ nwe ihe ọkpụkpụ na ọ ihe nwa ikorobịa ma nwa nwa agbọghọbịa nwere ike itinye anya chi na ya chọrọ ime nji okwu mgbamume ị nwere nji okwu ị nwere ike ịgwa ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa gbasara ya bụ ihe ọkpụkpụ okwu m nwere ike ịgwa ha ahụhụ ị tara ka ka ị laata mana ịla ha agbọ ka ego ọbụ ịnyara gụ ma o wofuru o ime ka ha nyara tie mala ego ka i ji la aka ọleghị ọbụla lọbịnyara ma ọ bụla ọbịnyara ime ka ha nya ji jide ego la aka mana njikwana ihe ọ dụ ka na-eme nwe ka nya wụ ihe ọkpụkpụ ka ahụhụ dụ na ya benete ka o ji ewuru ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọ ma onye chọrọ ịbịa kpụrụ ihe ọkpụkpụ maka na ọ dị ka ọ- ihe ahụhụ a bụ ihe na-achụ ha ọsọ nji ihe ọ dụ ka na-eme chepụtalụ njin ele anya na ikere mkpụ akwọrịa mgba la njin na omebeji Ọ ya bụ problem mụ enwere kịta ya chịpata njin njin njin na-esu mgba onye nwee ike mbata ọ batala ime hafụkwa nke mkpata nkụlụ ahụrụ ọdụ mgba ahụ Ọ- ọ- o nwere e chịpata igwe na-esu mgba I- uche nke wụ na ọ na-eme ndụ ọzọ abata n'ime ya. Mm, ọ bikọ ọsụlọ ọ nya wụ problem ndụ osusu mgba M- ma anyị na-ekele gị na ohere ị nyere anyị anyị anyị bịara be gị wee na-agbaghị ume chịkwa o nwe ndụ bịara be gị o nwe ndụ bịara ka ị mụjiere ha ihe ọkpụkpụ ahụ ka ị kawa ahụ mụjie maka ihe ọ wụ ihe eji mara Inyi ọ dụ nchị njọ na ihe eji mara Inyi ị gaa na na kọtụ edesara onye na-akpụ ite o nwere ọ dụ na ị bịa ịhụ onye na-akpụ ite nwezie ịbịajie ị na- o nwe onye ị na-aja ahụ ndụ na-akpụ ihe ka ị kawa ahụ nye nwee onye mụjiere ma ofu onye ka o jewuru achọ wa achọ echi ha bịara m akụziri ha bịakwa echi ebido m kụziwere ọkwa m na-akpụ ị la-ele m anya elimchie m ị metụ ihe m kụziere correct ya
anyị na-ekene gị ndeme ndeme inyinese omire anyị ekenekwa unu ee onye unu ka na-anụkwu onu ya ma ọ wụ onye unu na-ahụ n'ihu ihe onyonyo a wụ nnaemeka iherenachi mana ihe eji mara m wụ oriwe akụ ee anyị nọ n'ikoro tv unu ahụ were anyị si wee gaa maka ihe gbasara ihe ọkpụkpụ na inyinese maka na ọ ihe eji mara inyi anyị agagwo na agbariji gaa na arum maka na ọka ka anyị chọpụtara ka a ka nwere ndụ nka na-akpụ ihe ndị Enugu Inyi anyị chọgharịchara o nwe onye anyị hụrụ na-akpụ ihe n'Enugu Inyi ọ wụ sọsọ ofu nwata nwaanyị mana nwata nwaanyị sị na ike agwụ ya na ọ nazị akpụ ya wụ Enugu Inyi niile o nwezi ike ị na-ahụ ma onye na-akpụ ihe n'Enugu Inyi ọ ka wụ sọsọ Agbariji na Arum ya wụ wee wụrụ ihe mwute anyị na nna anyị ukwu nọ n'ụbọchị tata ee nna anyị ukwu biko anyị chọrọ ka i tinyere anyị ọnụ ka ị gwa anyị ee ihe gbasara ihe ọkpụkpụ a ndị ihe i nwere ike ikwu gbasara ya
Ee, na mbụ em, abụ m Nze Okechukwu Ebubechukwu Ama onye Agbariji inyi nne m wụ onye inyi nna m wụ onye inyi ihe ọkpụkpụ ihe eji mara ndị inyi na mgbe gboo mgbe gboo ma rukwa ere ha ọ ka nwere ndị ọ na-emele obi ihe dị na ihe ọkpụkpụ a a na-akpụ nwe na ụwa na-agbanwe mmadụ la-agbanwe Nke a bụ eziokwu. a la-alazie na ihe ndị ọcha wee hafụ nke ihe ndị eji mara ndị Igbo ihe ndị be anyị ji wee mere Inyinese nwe ihe ọkpụkpụ na mgbe mbụ Inyinese na-akpụ ihe ọkpụkpụ elugwu ihe eji mara ha bụ ịkpụ ọkụ n'ụdị ọbụla ma ọkụ nke nnukwu ma nke obere na Enugu Inyi Elugwu Inyi em Arụmụ na-akpụkwa ihe ọkpụkpụ ọkụ na-akpụkwa ite em Agbariji na-akpụ ite ọ nwere ite nke ndị Agbariji na-akpụ a- mụnwo agbanyere mmiri ọ na-eru galọnụ ee, ọgụ galọn naabọ la iri ya wụ ọ wụ la Bekee a sị 50 gallons eji nke agba nkwụ nwaanyị na Agbariji ka eji mara nna nna akpa oge a em na-akpụkwa ọkụ na ihe ndị ọzọ o nwere Agbariji nwoke nwaanyị a na-akpọ nwa adụ ọ kpụrụ ihe ọkpụkpụ kpụọ n'ụdị mfụrụ iche eji emechara ndị ọcha wee bịa kpọrọ ya laa Lagos ya lụcha lata mana mgbe ndị be anyị na-etinye uchu na ihe gbasara ihe ndere maka na ekwesịrị ihe e- ihe nwa adụ a ije a ọ gara ọ dị la archive Enugu dị la nke ndị be anyị ọ dị- ọ bụrụ ihe ncheta na ije nwa adụ ngara maka na mgbe ọ gara mgbe ọ gatara ihe ụmụ ya gatakwuru ya nwere nwa ji ya rite ya so ihe ọkpụkpụ ọkụ nyere ndị be anyị ego anyị na-eji isi vuru ya si ka ala Ụmụnze anyị fụọ ụbọchị Ahọ la mgbede anyị gatụrụ anyị apụta rahụ la ụzọ ka a na-akpọ um, Eziagụ oke ọkụkọ anyị apalie ivu si Eziagụ wee pụta Ụmụnze gara Nkwọ Ụmụnze jere ree ite so e ji ọkpụkpụ ite mara ndị be anyị mana eruje ndị nke nwere agbari ọsọ ihe nnu mere anyị ji agbari ọsọ ọ bụrụ na eme ka gọọmenti mara na ndị be anyị na-akpụ ite ka a na-ebute ihe eji akpụ ite ọdụ Nsụka ka a na-akpọ ala ike iru ọka ahụ ọka ka a na-eji ebute ya ya bụ ụrọ ụrọ ka a na-akpọ ya ebute ya bụ ụrọ agbaa la anwụ ọ kpọchaa baa la mmiri wee gwee ite ihe nke ndụ ka bụ ọkụ eji eri ihe i lee anya wera m ejigwere eri rie ihe aha ọ ọkụ a ka m ji eri because ihe ndị mgbe ochie na-achọ m ụchọ Ehe.
ọkụ eji eri ihe ee nke m nke m ji eji m ya ata ncha jiri eri ji i were ya itinye m ihe ndụ ọkụ kachi eli n'efere ọ naghị eruo a- a- ọkara awa nke efere ajụọ oyi ma nke ka na-adụ Nke ka ọkụ na-adụ ọkụ. ime enye hụrụ ọ ka dụ ọkụ ọ ya ka o ji wee kara efere mma nke ọdụ nkwo na ọ mara mma n'i- n'ihe ọ nwere ihe bụ ihe ndị be anyị ee, ndị ugbo nji wee rie ihe ee, wee dụ ndụ ọ ya ka a ji eri ya ma aṅụ mmiri enwere m ite m ji agba mmiri ma nwee be m ka ị gaa ka ịhụ ite mgbe ahụ okpomọkụ na-ekpo na ị gaala ite gbata mmiri ka ọ jụọ oyi onye abụghị nwecha ọ nke nke njụrụ oyi we- a na-echili ihe a na-akpọ friji ka ọ lawara aṅụcha aka la ọkpa ala aṅụ jijiji mana ikute nke njụrụ oyi njụrụ l'ere chineke shi kee nya ị ṅụọ nya ịhụrụ ihe ndị ike apụta aṅụcha nya ewere ikwu iwepụtakwa ịhụ ọsụsọ ọ la-agba ọsụsọ ọ la-agba gosirila m na ihe mbara ka ala ahụ adịghị ya mma mana nke a, onwe ọyị iwe iweta ikute mmiri n'ime ite ị ṅụọ nya mala ọ nya ka ị ṅụrụ ya bụ ọkpụkpụ ite amaka ihe ọkpụkpụ amaka mala gọọmenti ka anyị na-ayọ ịgbakwute anyị nzute Mm, maka na maka na anyị ka anyị- ụ- ụ- ụmụ nwaanyị a na-atụ anyị gakwuru anyị gara be ha ihe ha m na-ekwu na ya na ihe nwere ihe a na-akpọ mgba isu mgba na onye nwunye nna ha ekeke ha ahụ na o nwere ere eshi emetere ha m- meshin ibe ebe ebe- ebe inyi- inyi nese be anyị ngwa ọ na m rute nke m kwa m na-ekwu like ihe dịka ihe a na-eme ka ihe ọkpụkpụ ghara ịna maka na ọ dụ nche njọ na ihe eji mara inyi wụ ihe ọkpụkpụ abịazie nje ndụ na-akpụ nya ihe ọkpụkpụ ọnụ nwere ka a na-arụta rute nke mụ ihe a na-eme like ere ile eche ka m na-echekwu na-ekwukwu ya ekwu na ndị be anyị ndị nọ n'ezi maara ya na-eme like eh, mgba bụ ite nke nwara awa nke mmebi adụ ehe mma ọ nya ka eji emete mgba o nwere ihe ndị oyibo na-akpọ grinding machine ọ na-adụ n'ụdị dị iche iche eweta grinding machine ahụ ewere ya ọ ọ na-emepecha mgba wee ka ya ahụ bịa tọnụọ ọ gbarie mgba ahụ mgba ozi nke ibe Ee, ọ bụzi nke isube osu ahụ emechacha aka niile anwụọ ya bụ ike agwụ so ma ịzụ ụrọ ma ihe ihe a na- o nwere nke a rola ya nke a na-eweta ngala eme ọ bụrụ na ikekwe ka a na-eme bred ọ bịa bịa mmiri a ga-eweta bred chi ere ka esi atọ n'ụdị bred bred adụ mala anyị ewe mmiri ya eweta ụdị ya ndị be anyị mfe afọ mara Aha, eweta ya ewelite ya n'inyi ka eweleta ya n'inyi ewere ya zụọ ndị mmadụ eweta ele ya nwee hụ ndị ọ na-agụ ọwa agụụ nla ahụ ji ekpobe ite maka ihe nka mkpa Dada ebe ihe ọkpụkpụ. ihe ihe nka mkpa nwere ihe eji mara inyi ya na ya na na ọ nke a eji mara inyi ndị be ndị be anyị ndị inyi ma ọwakwa i je mee nke ndị ọcha nke a na-akpọ ceramic ọ la-shine nke a dụrụ mma n'ụdị nke ya mana nke ndị be anyị adụ mma o nwere esi eme ya ọ dịkwa ere ọ dụ la- n'anya nwe local etu mala ị hụ ya ọ maa mma Ma ọ ma ndụ na-achụ ya ere nke ndụ nwe Mm. ịga igote nke n'ahịa kịta ọ bụrụ na iji ya taụzand nese ma ọ bụ isii ị la-egote ere ọ dụ aha ee ndị be anyị emewe ọ mkpụrụ meshin eji akpụ akpụ ọgwe nke mmadụ nke unu na-ahụ n'ihu ihe onyonyo ee ka a na-eme mgbe ụfọdụ egosi ihe onyonyo eji anyị weta ụrọ jide ọla ijide ha aka dịte na a la-atọnụ Na-atụgharị. a la-atụgharị ere esi chọọ ime ihe iche etu a na-eme ya Ọ- enwere enwere esi eme apịa ya aka ọ gbasiri ike ya pịa anya ọ gbaa nwayọ apịa were nwayọ na-aga Na-aga iwele dizaịn ihe ị chọrọ so Ya, ndị be anyị iji zara aka wee na-akpụta Ee. ọnụ ite ka ị chọrọ ịkpụta ihe ọ bụla ị chọrọ ime aha aka ka ị na-eji na-eme ị chọọ ka ọ bendị ebendị o nwe ike etu ị ga-esi na-eme ya ọ na-ebendị ị chọọ ka ọ gbasa agbasa o nwe ị ga-esi na-ejide ya ma ọ na-atọnụ ọ na-agbasa ka woji nke ibe weta ụrọ n'elu ee ọ bụrụ na ọ dị ka nke ndị be anyị na-eme e wetegwodo ụrọ ejidegwodo n'aka na-apịa ahụ apịma nwa nwayọ emedemejecha etinye emecha ọchị ya dị ka olu alụla ihe ọnwụ na-adịsị ebe eche ilu olu olu a na-eme ahụhụ ụdịrị nke a izikwe na nke a ihe na-eme emeche olee ihe eweta aka ọha gbamgbamgbam lọ njin na-atọnụ ji jide ya aka imetụ ya la mmiri jide ya aka ọ na na-esmuutu ahụ ya a la-adụ mụrụmụrụ olee ihe emewe iji iweta ihe ndị be anyị na-akpọ m, em,

ha wee lata ahụ azụ n'ihe ọkpụkpụ O- o- o- o wetakwuo ọrụ ndụ O weta- mmadụ ọrụ a na- a na-ekwu nke ahụ ekwu ọ ka nwere ndị na-abịa ebe a achọ iweta nwa obere ite na dịka ihe dịka lita lita galọn um, iri na ise ma ọ bụ ọgụ a na-agwa gị 15,000 20,000 mana ọ bụrụ na ndị be anyị lata kịta akpụ ya eme- emebi ya ọ dụma mma aga agbakwa ịhụ ndị gara achọ ya ụmụ ndị gara achọ ya kịta ala ji kedu ndị Inyi ji kwụsị ịkpụ ya la ọ ya eji mara Inyi onye jụwa esi ihe ihe gbasara ihe ọgbachi ha gawa Inyi asị agaba Inyi na-ese la ọ ya eji mara ndị Inyi ọ ya ka Chukwu nji gozie ndị Inyi ife ọla roundabout ị la-ahụ ka a kpụrụ nwaanyị na na-akpụ ite na-akpụ ya o nwecha ndụ ndụ na-akpụcha mgbe a maara ama ndị Inyi ndụ ndụ nke ahụ nwụcha ndụ nke na-eme nwere ha na-akpụkwara abalị mara ọ majik ka a na-emezi ha na-eji eme ya ere ndọrọ ihe a na-emewu echi a chọkwuru ha ahụọ ọkpụkpụ ite ala n'Inyi Ọkpụkpụ ihe Olee- ala. olee enwe eji mara ndị Inyi Ee, nna anyị anyị na-ekele gị em, ihe ọjọ m chọrọ ịjụ nwe wụ ihe anyị na-ekwu nwe gbasara ere esi eme ihe ọkpụkpụ a ka ọ na-ata iwefu ahụhụ ndụ na ya maka na ahụhụ ndụ na ya na-eme na o- onye na-eche anya ịbịa butewe ụrọ zọwa ụrọ suwe mgba onye aga zuoro onwe ya ike mana anyị na-ekwuzi okwu nwe wụ ka anyị mee ya na ere esi eme ihe na ere esi emewe ya na agbara ọhụrụ nji ndị ọ dụ ka ọ dụ ha n'aka nji onye ọ dụ ka ọ dụ n'aka ime ka ihe ọkpụkpụ a na Inyi ka ọ ghara ịna ekenekwe ngụ Ehe. Ee, ajụjụ gị dị mma Ee, ndị ọ dụ la aka bụ anyị bụ ndị Inyi anyị bụ ndị Inyi lọla gọọmenti ọ anyị besara gọọmenti akwa sị ya lebe ihe ndụ anyị mkpa lebe ihe ndụ be anyị na-anwụ anwụ na o- ee, na ihe ndụ be anyị na-anwụ la ere esi agbasara ya mmiri ọ- ọ dụhụ ọrụ dewe la ndị be anyị na-eme ihe ndụ ere la ihe ndị be anyị na-eme la ọdụ e Mm. la ọ- la ọ na-achọ ịnwụ bese gọọmenti akwa gọọmenti ka ọ dụrụ ịjụ anyị ndị ihe anyị chọrọ ndị inyi agwaba ha anyị nwere mmadụ n'inyi ndị ITU ọ ndị ndị oke mmadụ oke mmadụ eji eji amara inyi lọka ha. ndị sunrise nnukwu ndị na-eyunite inyi niile nwe na-eme ihe niile a na-eme n'inyi ọwụ na oye ka ha Em, mepee ndị oke mmadụ ndị oke mmadụ lọ ka ha ndị a na-akpọ ambasadọ ndị nke nka pụtara ọhụrụ ndị ụmụazị elu m- m- e- m wepụtara ihe ọkpụkpụ wepụta nwaanyị mkpụrụ ite ahụ chi na roundabout o gosikwetụrụ uche ha dị ya agbakọ ndị ahụ izu ha ha buru akwa ebekwu ha jekwuru gọọmenti ee gọọmenti enyere ha aka ha echikwuo aka maka ịmụ ihe ndị a gọọmenti bụ gọọmenti hụ la ihe a e- ekwuru n'ime ekweli ya ha nyere aka ma ha hụ la ebe ya bọtara agba ya azụ agba ikwe azụ nke onye na-ahụkwu maka ihe gbasara abịazie n'inyi a wụrụ onye na-awụ ya ya na-akpọ kọlchọ ịma ihe a niile wuche kọlchọ ihe omenala ọ wụ ihe omenala Ehe. ihe omenala anyị na-ekwu bụ anyị ejekwuru anyị nwere kọmishọ- kọmishọna onye na Eh, ihe omenala onye na-ahụ maka ihe omenala bụkwara onye Igbo ee wụkworo onye inyi na ihe ndị ọzọ ọ na-ahụ dee na ebesere ya akwa ha nke niile ndị inyi jikọta ọnụ wee wee gaa iji ya mara ere si bese gọọmenti akwa ka gọọmenti gbatara anyị nzute bifo ha apụọ ka ha maka na akwa ihe nkwa ohere chineke nyere anyị anyị ji echibe mkpu ya nwe agbakwuru gọọmenti asị ya ngwa ha na-enye anyị dụ anyị mkpa ka gọọmenti bịa re- mere anyị ihe a omeihe ukwu a ọ godu la onye Akpugo ọ ka bụ anyị nwa chịrị aka ebe ebekwutere ndụ ndụ aka ọ onye be anyị ka ọ bụ lọkwuoro na house of rep ịwa na na-anọchitere nwe ịgba aka n'ihe omenala eji mara ndị inyi ka ọ ghara ịla ka ọ ghara ịnwụ ka e were ya gwuli ka inyi tetegoro ụra ihe gbasara ihe ọkpụkpụ kpụbe ya n'ụzọ ọ dụkwa mbụ kpụbe ya n'ụzọ ọ dụ egwu n'ụdị mvuru ivu n'ụdị mvuru ivu Iji wee sị, igwe igwe ihe ọ na ịchọrọ n'ụdị igwe. eji ebuga- ejiga agawa obodo oyibo Mm, achọ ndị obodo ọzọ ahụ na na nke ha dụkwala mana nke anyị dị nke anyị dị elele ha laabọ hụ na nke anyị dị mma karịkwara nke a maka nke a ejikwa ihe kemikal ihe techike nya ahụ ya na-ama mma onye bụ ihe ndụ na nke a mana nke anyị nwere ewere ya mee ya ọ na-adị iche iwere ya sie ya ọ wụrụ nke ite a eji esi nri iwere ya chiche nri patuo n'ala Kwa ihe ihe ruru m ọkara m awa ọ ka na-asụ kapụsara n'ala ọ na-eju ihe oyi ọsịsọ Ha, ọ bụrụ nke ịpatụ eri ite pọt ịkara m aga ikute mmiri alata ichi ya aka ọ dị ka m- ya- ya- ya patụrụ Oju ah, ya ya ụnyaa o jụọ oyi mana ihe ihe a ihe ọkpụkpọ amaka ndị inyi ekwesịghị ịhapụ ihe ọkpụkpọ ndị inyi kwesịrị itinye ya uchu mgbe ọ ka nwere ndụ na-eme ya ha aka kụjitebe ha aka kụjibe ya ala ewelite ya maka ndị nke nọ nwe nwere echi chọọ ha chọọ iche ọ na-ahụ A- ọ- a na-enwe ihe ọkpụkpọ anakwu ihe ihe- ihe ọkpụkpọ ala so ole onye bụ ihe ndụ mkpa la ndị ọ dụ l'aka bụ anyị bụ ndị inyi anyị anyị palite anyị agwa gọọmenti na ihe ndị anyị gọọmenti emeere anyị nna anyị ukwu anyị na-ekene gị anyị na-ekene gị ere i si nọnyere anyị n'ụbọchị taata anyị ekene gị ndeme daalụ mm.
Inyinese Omire anyị ekenekwe unu onye anyị na ya nọkọrọ n'ụbọchị taata wụ Maazị Okechukwu Ebubechukwu Nze a na-asọrọ Chukwu mmadụ asị n'ọnya ka a na-asọrọ n'Ikezuagụ Kingdom ee ihe anyị ji kpọọ ya wụ na ihe gbasara Inyinese na-echu ya ụra ihe gbasara omenala Igbo omenala Inyinese na-echu ya ụra ọ nya ka anyị ji wee kpọọ nya nze anyị ekenee gụ ere i si nọnyere anyị n'ụbọchị taata anyị ekene gị. Ee, ee, Maazị Ribeakụ ekelekwa gị ee asị m ndị Ikoro TV gaa n'iru na ihe unu na-eme dị mma ụwa niile amagworo ulu na-ewulitere omenala igbo ka igbo mara na ha nwere omenala na anyị abụrụ ndị ọcha ee ije aha
Igbo bụ Igbo ekene m unu aha m wụ Ude Chinoso aha m bụ Igboeze Chinemere aha m bụ Ikechibuike na-ekiri na Ikoro TV maka ihe gbasara omenala na ọdịnala Igbo